kuyambira 1992 ku yugoslavia kunali nkhondo yopsa kwambiri anthu anaphedwa azimayi kugwiriridwa ngakhalenso ana 1994 ku rwanda kunachitika genocide imene inaphetsa anthu oposa 800000 anthu ambiri amene ankatsogolera za chiwembu zimene zinkachitika ku rwanda ngakhalenso ku yugoslavia anagwidwa ndiye america ndi anzawo anakhazikitsa makhoti apadera aja amatchedwa kuti ma tribunal makhoti amenewa anazenga milandu zigawenga za ku rwanda ngakhalenso ku yugoslavia ndipo ambiri mwa iwo anagamulidwa kukakhala ku ndende ndiye kuyambira 1996 ku new york mdziko la america

zinavuta 1939 inayambikanso nkhondo 1945 anagamulanso germany 1950 anafuna kukhazikitsa international law commission koma zimakanika ndiye nkhondo imeneyi ya rwanda komanso yugoslavia inachititsa kuti kuchitike timakhoti tapadera timene timazenga milandu anthu amene amatsogolera kumagula zikwanje ndi zina zotero kumakhapa anthu osalakwa ku rwanda kuja ngakhalenso kumagula mabomba kumatsogolera nkhondo ku yugoslavia anthu amenewa anagamulidwa

tinaona zigawenga za ku uganda zikuzengedwa mlandu komanso joseph kony ali ndi warrant of arrest kumeneko koma iye amathawathawa paja amasanduka ng'ona masanduka abulu ndi zina zotero mphepo ndiye iye isanampeze koma anzake ena anagwidwa anatumizidwa kumeneko ku uganda kukazengedwa milandu yolemba ntchito ana ang'onoang'ono pa nkhondo tinaonanso chigawenga choopsa cha ku drc thomas lubanga akuchizenga milandu kumeneko zigawenga zina za ku rwanda uhuru kenyatta anapitanso kumeneko william ruto anazengedwapo mulandu kumeneko laurent gbagbo president uja wa ku ivory coast omar al-bashir nayenso ali ndi warrant of arrest amamusakasaka pakatipa koma sanampeze ndiye panopa tinamva zoti anammanga afuna amtumize kumeneko tilinso ndi charles taylor president wa ku liberia amene akumuzenga milandu yokolezera nkhondo kuja ku sierra leone ameneyinso anamuzenga mlandu ndipo anamugamula kukakhala zaka zoposa 50 ku ndende khoti lake ndi limeneli la icc koma chodabwitsa kwambiri nchoona kuti khoti limeneli limangozenga milandu anthu okuda chifukwa chani taonapo azungu ambirimbiri amene akupha miyandamiyanda ya anthu koma sanamangidwe ndikupatsani chitsanzo cha george bush jr president wa ku united states amene anayambitsa nkhondo ku afghanistan mchaka cha 2001 kumeneko kunaphedwa ana komanso anthu oposa mamiliyoni george bush yemweyu anapha mamiliyoni a ana ngakhalenso anthu osalakwa ku iraki kuphatikizanso banja lonse la saddam hussein tinaona saddam hussein akuphedwa azing'ono ake azikulu ake ngakhalenso ana ake anaphedwa ndi america koma amamuzenga mlandu kunena kuti amapanga zida zoopsa koma ataphedwa choncho kunapezeka kuti zinali zabodza koma george bush sanamangidwe sanazengedwe mlandu ku icc tikunena pano ndi mfulu tony blair wa ku britain nayenso anakolezera nkhondo ku afghanistan kutumiza asilikali omwe akapha anthu osalakwa ngakhalenso ku iraq koma tikunena pano ndi mfulu obama anayambisa nkhondo ku siriya kuphetsa anthu osalakwa ngakhale ku libya kuphetsa anthu ambirimbiri ma thousand kuphatikizanso muammar gadafi ndi banja lake lonse tinaona gadafi akuphedwa ngati galu wachiwewe azibale ake azikulu ake ngakhalenso ana ake oposa 4 onsewo anaphedwa ndi barack obama koma tikunena pano ndi mfulu obama david cameron wa ku britain ngakhalenso nicolas sarkozy onsewo ndi afulu pali mamiliyoni anthu amene anaphedwa ku vietnam ndi america ngakhalenso ku cambodia north korea ndi ena otero anthu onsewa atsogoleri onse amene anakolezera zimenezi tikunena pano ndi afulu akuti chifukwa chonena kuti amachokera ku america france ngakhalenso ku britain ichitu ndi chifukwa chake anthu ambiri amanena kuti bungwe limeneli ndi la tsankho bungwe lokondera bungwe limene limafuna kukhaulitsa anthu okuda okhaokha koma azungu ayi akakhala olakwa kaya apha anthu angati samakhala nawo ntchito koma amakhala ntchito munthu lero kungochitika zionetsero kumalawi kuno anthu 20 kapena 10 kuphedwa basi icc imakutsegulira mlandu kunena kuti iwe upite kuti ku icc ukayankhe mlandu tinaona zimene zinachitika kumene kuja ku kenya 2007 pamene anthu oposa 7000 anaphedwa uhuru kenyatta ndi william ruto anapita ku icc kukayankha milandu koma bush amene anapha anthu oposa 3 miliyoni sanapite kumeneko ndipo tikunena pano ndi mfulu ndimanena dala nkhani imeneyi ya icc chifukwa panopa ndi nkhani imene ili mkamwamkamwa dzanadzana lomweli bungwe limeneli latulutsa arrest warrant imene akuti akufuna kumanga vladimir putin president wa ku russia iyeyi pamodzi ndi sekretari wake akuwazenga milandu akuti anatenga ana ku- kuwapanga dipoti kuwachotsa ku ukraine ndi kuwapititsa ku russia nkhani imeneyi yotenga ana kuchoka ku ukraine kupita- kupita ku russia inachitika chaka chatha mu 2022 pamene ku mariupol kunali nkhondo yoopsa ndiye ameneyi asilikali a russia ankatenga anaja ngati kuwapulumutsa kunena kuti nkhondo imene ikuchitikira ndiye kuti anawa akhoza kuphedwa ndiye anawatenga pa pa mabasi ndikuwapititsa ku russia kuwasunga ndiye icc ikunena kuti ndizosaloledwa kutenga ana a dziko lina kuwapititsa dziko lina kumene kumakhala ngati mwachi- mwachita smuggle ndiye akumuzenga mlandu wopanga dipoti ana mu dziko lawo

mbuyomu tinaona Omar al-Bashir amene anali president wa ku Sudan anamutulutsira warrant of arrest ngati imene achitira ndi Putin koma anakanika kummanga mpakana anabwera kuno al-Bashir nthawi ya bingu koma sanamangidwe wayenda maiko osiyanasiyana osammanga kodi angakwanitse kumanga president wa dziko la mphamvu ngati Russia zitheka bwanji kuti ICC immange Putin kalata imene itangotuluka akuluakulu a Russia ayankhula mwano kwambiri kunena kuti imeneyi si arrest warrant koma ndi chipepala chaku toilet kunena kuti toilet paper pa chingerezi akuti chosetera chimenechi ndipo iwo sakutekeseka china chilichonse komanso samalemekeza icc patangotha masiku awiri atatulutsa arrest warrant imeneyi vladimir putin anakwera helicopter ndikutuluka ku russia kupita ku ukraine inu mukudziwa kuti ku ukraine kuja kuli ma region okwana 5 amene Russia ikulamulira ndiye anakwera helicopter ndi kupita ku Mariupol kumene wayendera ndi dzulo limene zimachitika zimenezi wayendera wa- wachoka kumeneko wakweranso helicopter kupita ku Crimea kumenekonso wayendera ndi kunyamuka kumabwerera kumabwerera ku Russia zonsezitu Putin amachita ngati kuderera kuderera nato komanso america kunena kuti inutu ngakhale mwatulutsa arrest warrant ine simungandimange ndi chifukwa chake ndikutuluka ndikupita ku ukraine watuluka wayendera kumene kuja mpaka wabwerera kwawo nkhani inanso imene ikuvuta kwambiri ndi bungwe limeneli la icc ndi yonena kuti ndi bungwe lokondera ndakuwuzani kale kuti nkhondo ya world war one amamenyana maiko onse koma ita atagonja germany anapatsa zilango zambiri zimene anthu aku germany anakwiya nazo chilungamo panalibe kunapezeka kuti 1939 hitler anayambitsanso nkhondo ina yoopsa kufuna kutenga materitori amene analandidwa 1919 world war 2 inali nkhondo yoopsa kwambiri imene yaphetsa anthu oposa 60 miliyoni 1945 kunapezeka kuti zimene zija zinatha koma leronso tikuona kuti icc yapereka chigamulo kunena kuti vladimir putin akuyenera kuti amangidwe chigamulo chimenechitu chabwera munthawi yolakwika kwambiri mutha kuona kuti pamene anthu akufuna kukambirana za mtendere akumpasa arrest warrant putin zimene zipangise putin kukwiya palibe amene angakumane ndi putin ngakhale mkulu uja wa united nations guterres amafuna kupita ku russia kuti akakambirane ndi putin za mtendere koma kuti angapite bwanji kukakumana ndi munthu amene akufuna kumangidwa pamene pazingoonetseratu kunena kuti nkhondo imeneyi ya ku ukraine ivuta kuti ithe chifukwa putin azipanga zoonera kuti ineyo ndagonjetsa anthu amenewa komanso awa azipanga zoonera kuti timfookese putin ndi cholinga choti achoke pa mpando kenaka timmange komabe kuchoka pa mpando kwa putin kukhoza kukhala kovuta chifukwa chonena kuti putin always ali ndi anthu omuzungulira amene ali very trusted

ndiye mutha kuona kuti president wa ku poland poland ndi member wa nato komanso kuyambira kalekale tinali ndi mkulu wa icc amene anali wa ku canada german south korea chile argentina italy czech republic ngakhalenso poland maiko onsewa ambiri amene ndatchula apa almost 90 percent ndi abungwe la nato zimene zikuonetseratu kunena kuti chigamulo chimenechichi arrest warrant imeneyi yachokera ku bungwe la nato osati ku bungwe la icc ndiye mukamaona criticism yochuluka kwambiri kuchokera ku icc anthu amadandaula kuti ndi bungwe lokondera bungwe limene limakondera anthu oyera khungu ndikumalimbana ndi anthu okuda khungu chifukwa pali anthu ambiri oyera khungu amene anapha anzawo israeli tikunena pano ili busy kupha mapalestina kuja ku gaza koma simuzaona president wa ku israeli kapena prime minister akupita kukazengedwa milandu ku icc america tikudziwa kale zimene achita koma president palibe ndi mmodzi yemwe wa ku america amene ngakhaletu ndikupasa chisanzo kunena kuti tinali ndi president wa ku america amene timati harry truman amene anaponya mabomba a nyukiliya kuja ku japan ndikupha anthu ochuluka kwambiri kumalo kumene anaponya bomba kumeneko tikunena pano kunavuta chilengedwe chinavuta koma iyeyitu sanamangidwe bush zimene anapanga tikuziziwa ku iraq ngakhalenso ku afghanistan ngakhale obama zimene adachita ku libya ndi madera ena ku syria adachita zinthu zoopsa kwambiri koma tikunena pano ndi afulu ndiye lero akuti akufuna kummanga vladimir putin kodi zimenezi zitheka